Bhuel Dave, cén scéal é? Fáilte go dtí eipeasóid uimhir 15. Agus bhí stoirm mór ann inné, stoirm Bram, an Bram an-mhór, an gaoth mór. Ach, ach shíl, ní raibh sé ródhona anseo. Bhí sé, bhí sé gránna agus go dona ach ní raibh sé ródhona. Tá 's agat, ag fanacht taobh istigh agus níor chlis an leictreachas, bhí muid in ainm a bheith ar Netflix. Agus d'éirigh linn dul ag páirc spraoi ar maidin, fiú roimh a thosaigh sé, roimh a tháinig an bháisteach. Sea, roimh a thosaigh sé ag neartú. Bhí sé, bhí sé, suas go dtí. Thart ar haon a chlog ab ea? Bhí sé maith go leor. Ní raibh mise ag iarraidh a bheith feicthe i Páirc Spraoi mar fuair mé lá saor ón obair agus ní raibh mé ag iarraidh go mbeadh daoine ag feiceáil mé. Tá 's agat, ag ceapadh, oh, tá 's agat, fuair sí lá saor ón obair and tá sí ag Páirc Spraoi ag dossáil, dossáil. Ach bhí sé go deas ag an am céanna am a bheith agam leis an gcailín beag mar. de ghnáth bím ag obair ag an am sin, mar sin bhí am breise agam léi. Agus bhí mé an-tuirseach. Níl 's agam an an slaghdán sin atá ag dul thart, an bhfuil sé ag tíocht orm anois, an fliú sin nó rud, cineál rud. Tá go leor leor daoine tinn faoi láthair in, ar an oileán agus daoine eile atá aithne agam orthu ar an mórthír. Sea, tá sé an-tógálach, is cosúil, an-tógálach. Mar sin, ní bheadh iontas orm d'ainneoin is go bhfuil rud eicínt ag tosnú anois, mar sin, feicfimid. Ach bheadh sé go maith ar bhealach. Dá dtógfainnse sin anois agus dá mbeadh sé imithe roimh an Nollaig, bheadh sin go maith. Mar sin, ba cuma liom má bhí mé tinn amárach. Bhuel, b'fhearr gan, más féidir, Cinnte, ach ach. dá mbeadh rogha agam idir amárach agus coicís, coicís amárach, beidh an Nollaig, Lá Nollag ann. Mar sin, roghnóinn a bheith tinn anois agus a bheith ceart go leor arís don Nollaig. Bhuel, tá 's agam cúpla duine, mo chuid tuismitheoirí, tá siad sách dona, em. tá siad sách dona leis an bhfliú anois, mar sea, b'fhearr liom, b'fhearr liom mara dtógfainn ar chor ar bith é ar aon chaoi. Má thógaim, ní haon deireadh domhain é. Bhuel, níl mé ag iarraidh go mbeidh an cailín beag tinn ar aon chaoi. Bheadh sé uafásach. Ó, bheadh, ach sea, an rud is measa faoin fliú nó slaghdán nó drochshlaghdán ar bith ná san oíche, tá 's agat, ag dul a chodladh. caint a sheas ar an, tá 's agat, cé go mbíonn tú an-tuirseach is rudaí, má bhíonn do chaincín, tá 's agat, blocáilte le lán le smaois, tá 's agat, bíonn sé an-deacair análú i gceart agus cuireann sé sin isteach go mór ar caighdeán codladh, bíonn sé an-deacair le codladh dhomsa. Bhuel, tá tú in ann an stuif seo a fháil agus tá sé iontach, sórt cineál sprae, cuireann tú suas do chaincín é agus stopann sé thú as a bheith, tá 's agat, Nis an cic í aibrinseach. But product placement a bheith ag lé. Eh, hashtag not sponsored ach em cén t-am atá Otrivine ach tá cúpla cineál eile ann freisin sin seo ceann ach tá sé iontach mar was that sin an rud is measa nuair atá tú tinn agus níl tú in ann codladh bíonn tú tuirseach ansin i gcaitheamh an lae bíonn tú tuirseach em ach sea mholfainn é sin nó rud eicínt mar sin bheith sa teach agat mar níl a fhios agat cén t-am a bhéas an slaghdán ort Gníomhachas. Inné ar maidin bhraith mé ceart go leor ach ansin was it thart ar am lóin, thosaigh mé ag aireachtáil rud beag oh oh tá rud éigin ag tíocht orm. Sin rud nuair bhí mé ag foghlaim Gaeilge ní raibh a fhios agam was it bhínnse ag ceapadh ó fuair mé slaghdán I got a cold ach is thóg mé slaghdán má tá tú ag rá gur was it I caught a cold thóg mé slaghdán sin a deirtear. Ní raibh a fhios agam é sin go dtí was it go raibh mé ag sort foghlaim Gaeilge arís mar dhuine fásta. Thóg mé slaghdán. Sea. Sea, bhuel, tá sort of... Tá rud tógálach, más féidir, má tá sé réidh le hé a thógáil. Má bhíonn sé scaipthe go réidh, tá sé tógálach. Ach tá súil agamsa ar ndóigh go mbeidh mé in ann dul ag an halla mar beidh Santy ag tíocht ag an halla. Is beidh muid ag tabhairt an cailín beag ann. Beidh mé ag fliú ar Santy. Ní bheadh a fhios agat. Ó, Santy bocht, tá súil agam nach mbeidh. Mar sin, níl mé ag iarraidh cailleadh amach ar sin, ach má chaithfidh mé, caithfidh mé, mar níl mé ag iarraidh bheith ag scaipeadh, scaipeadh an slaghdán, slaghdán. Chomh fada is muid folláin nach cuma. Sin é. Mar sin, b'fhéidir mé a bheith in ann goil ann leis an gcailín beag, feicfidh muid. Sea, bhuel, go díreach. Ach sea, tá Sonaí, níl Sonaí linne anois ar an gcouch, tá sé isteach sa leaba faoin pluid. Is maith leis féin a bheith compordach, is maith leis dul faoin pluid agus. Sea. Tá an Cailín Beag ina codladh freisin, mar is gnách, nuair a bhíonns muid ag déanamh an podchraoladh. Sea, tá an Monitor ann. Tá an Monitor rud beag níos faide anois ón microphone. Is mar cheap mé an cúpla episode deireanach go raibh sort fuaim, níl a fhios agam ar thug Bhí. éinne faoi deara go Sea. raibh sort fuaim sort aisteach. Bhuel, sin an Monitor. Bhuel, tá muid. Inis, Inis dhúinn má thug tú faoi deara nó murar thug tú faoi deara an t-am seo go raibh an fuaim níos fearr. Tá. Mar cuireann sé isteach go mór ormsa ag éisteacht le podchraoltaí le droch caighdeán fuaime, fiú má tá siad ag caint faoi rud eicínt suimiúil nó barrúil. Níl mé in ann éisteacht leis má tá an caighdeán fuaime go dona. Tá an-go leor podchraoltaí, d'éist mé le cuid agus thaithin sé liom, an méid a bhí siad a rá, ach mar gheall go raibh an caighdeán fuaime go dona ní raibh mé in ann éisteacht. Nó fiú podchraoltaí a bhíonns go maith, Go hiondúil, amantaí má dhéanann siad leagan beo nó rud eicínt, ní bhíonn an fuaim chomh maith sin. Sea, ní bhíonn, ní bhíonn. Agus. Freisin le físeán nó video go minic tá an fuaim níos tábhachtaí ná an video é féin nach nach tá's a'd go go minic is a bhíonn go leor daoine sórt ag déanamh rud mór gon video ó caithfidh mé 4K ó caithfidh caithfidh sé a bheith tá's a'd mar sin siúd ach chomh fada is a bhfuil an video caighdeán maith go leor t beidh sé ceart go leor ach sé an fuaim sé an fuaim a príomh rud má tá tú ag éisteacht le duine ag caint ar video ar físeán sé sé an rud is tábhachtaí dhomsa is tá mé ag ceapadh go leor daoine eile. Go minic ar teilifís má bhíonn fadhb leis an bhfuaim ní thugann tú faoi deara, tugann tú faoi deara ach muna bhfuil aon fhadhb ann ní thugann tú faoi deara ach is rud tábhachtach é agus muna bhfuil tú ag tabhairt faoi deara sin rud maith mar ba cheart, níor cheart go gcuirfeadh sé isteach ar an, ar an clár féin. Mar sin bíonn mé ag déanamh iarracht an caighdeán fuaime a bheith go maith, tá mic réasúnta maith a'm agus bhí mé ag cuimhniú eh duvet mór a chur thar an gcouch go mbeadh muid in ann eh dá mbeadh aon mhacalla nó aon rud ann. Sea, ach Ach eh tá mé ag ceapadh nach gá leis sin. níl, bhí mé féin ag éisteacht siar ar cúpla turn ansin agus ehm, tá mise ag ceapadh go bhfuil an fuaim an-mhaith agus seinmeáil, nuair a bheadh mise an an podcast liom féin, ní bheadh an monitor a'm agus bhí an fuaim an-mhaith agus mé ag ceapadh go raibh cúpla duine ag maíomh go raibh an caighdeán fuaime go maith ach ní raibh ní raibh an monitor a'm. Bhuel, bíonn sé go maith go hiondúil ach an episode deireanach, episode 14, tá mé ag ceapadh go raibh rud beag go. fuaim sa gcúlra. Seas a chuin rud beag mar. Ach b'fhéidir nár sheachain idir am b'fhéidir nár thug daoine faoi deara. B'fhéidir anois tabharfaidh sibh faoi deara éis si tíre agus bid ó dílan go dún. Ach fuair muid comment as cúpla episód ó shin ó Liam Lonergan. So go raibh maith a'd Liam as an trácht a fhágáil. 'Sé an rud a dúirt sé ná, 'Éisteoir le fada an lá agus forbróir Abair anseo, so sin é an an acmhainn nua, an suíomh nua abair ponc ie go bhfuil tú in ann comhrá a bheith agat i nGaeilge le AI sé seo go maith. Is mór a'm sibh a chloisteáil ag caint faoin obair atá ar bun ann, maith sibh. Dúirt, Tá mise ag rá maith sibh leis sin, le abair, ní, níl sé ag rá maith sibh linn. Bhuel, tá sé, ach tá's a'd céard atá mé a rá. Agus dúirt sé, Beidh orainn tabhairt faoi guth Inis Oírr a thógáil go luath. Go maith, go maith. Mar sin, tá's agaí fear amháin ar an chaoi seo a bheadh sásta. Sandy, tá Sandy amháin ag teirioch i guth áirit. Bhuel, sin iontach, mar dá mbeadh do ghlór ar an rud sin, dá ndéarfainn leatsa, ó, Fionnán, mbeidh tú tugann amach na bins agus d'fhéadfadh d'fhéadfadh an glór a chur go raibh oh yeah tugfaidh mé amach na bins anois amárach agus sin mura bhfuil na bins tugtha amach ach oh Breandán dúirt tú é. sin é do jobsa sin é do jobsa bíonn mise ag níochán na soithí sin bíonn mise ag níochán na soithí agus tá rudaí áirid bhuel de ghnáth bíonn mise i mo shuí níos luaithe mar sin bím ag cur amach na bins ach sé tusa ag níochán na soithí tusa ag déanamh an dinnéar.

Sin é. Ach tá rudaí aríst ach níl a fhios agam cén chaoi aríst ach is do jobs ach má dhéanann mise é ansin is sort big deal. Nós an dinnéar. Ní ní bhíonn mise ag cócaireacht rómhinic ach nuair a bhíonns mé ag cócaireacht déanaim sort rud sort iarracht mhór rud nach ndéanaim ach uair sa uair sa mí b'fhéidir ach bíonn tusa ag déanamh sort gnáthdhínnéar chuile lá beagnach. Bhí an dínnéar iontach inné, ab ea? Nó arú inné? Bhí sé chomh deas, na fataí brúite, fataí Sinn Féin. Arú aréir, á sea, arú aréir. Ó, bhí sé chomh deas. Fataí brúite Sinn Féin, eh, gravy, cé, eh, Bisto. Á sea, bisto. Bisto. Bhuel, bhí sé go deas. Dhein sé an agrú. Agus an, eh, na ispíní Linda McCartney agus bhí broccoli ann freisin. Bhí. Sea, bhí. Bhí sé just an-simplí ach an-bhlasta. Sin na fataí. siad na fataí an rud is fearr faoi ghleoite ceart. Bhuel, sort béilí, sort geimhriúil stoi ar bhealach, sort an t-am seo den bhliain, sort fataí agus gravy. An bhfuil fataí fágtha? Ó, tá, ó, tá neart. B'fhéidir go ndéanfar sin arís anocht, you know. B'fhéidir, b'fhéidir, b'fhéidir, caithfidh mé, caithfidh mé a ghoil amach leis an spáid is iad a bhaint. Bhuel. Beidh tú ag cócaireacht béile speisialta amárach, nó. Céard atá ag tarlú amárach? Bhuel, lá mór amárach, beidh breithlá Rebecca amárach. Tá mé ag cuimhniú anois. Cén aois é sin a bhéas tú anois? Fiche a dó, ab ea? Fiche a dó nó fiche a trí a bheas tú? Ní thuigim cén fáth, nuair a bhíonn daoine ag inseacht bréaga faoin aois nó faoin aois,

Tá a fhios agat. Tá a fhios agat. Bhuel, deirim féin é sin anois 's arís, nuair a bhí mé ag obair leis na Yanks, tá a fhios agat, bhí mé ag caint faoi ehm, go bhfuil caighdeán maireachtáil an-mhaith againn in Inis Oírr, nach mbíonn mórán strus agus go bhfuil an t-aer chomh húr agus, is é, bíonn muid ag ithe ár nglasraí féin is rudaí, ansin deirim sórt, bhuel ehm, I'm not too bad now for a sixty-year-old, tá a fhios agat, tá a fhios agat, tosaíonn siad ag gáire, really? Cuid acu, bhuel, Corrdhuine, b'fhéidir, a chreidfeadh siad mé, sort of, ach ní mórán. Ach tá. Bhí deireadh seachtaine an-phriaclach go deo agamsa, nó an-busy, nó an-ghnóthach go deo agam, mar a déarfá. Cruógach. Nó cruógach, níor dhom é. Priaclach an focal a bhí. Priaclach agus cruógach, a deir siad in Inis Oírr. Bhuel, bhí sé na rudaí sin ar fad. Priaclach. Bhí. D'fhág mé Inis Oírr tráthnóna Dé hAoine, d'fhan mé i nGaillimh. Maidin Dé Sathairn chuaigh mé go Baile Átha Cliath. ar an traein. Bhí turas an-deas agam ar an traein. Bhí, cheap mé, ó beidh am agam, em, sausage roll víoganach agus oat latte a ól dhom féin i nGaillimh roimh an traein ach an caife beag a bhíodh sa stáisiún traenach, tá sé imithe. Mar sin dúirt mé, ok, gabhfaidh mé isteach sa traein so bhí mé stiúgtha agus bhí mé ag iarraidh caife agus bhí daoine eile timpeall orm ag ithe agus bhí boladh caife san áit agus níl aon trolley beag níos mó. Ní raibh caighdeán maith ar an trolley ó thaobh bia ná. caife ach bhí sé ann, was it? Ach bhí mé, oh, cad a dhéanfas mé? Ach bhí a fhios a'm go raibh mo chara Andrew le bheith ag tíocht ar an traein in Áth Luain. Mar sin scríobh mé amach teachtaireacht aige, dúirt mé, oh, muna bhfuil sé ró cheeky, mbeadh tú in ann vegan sausage roll agus oat latte a fháil dhom má fheiceann tú aon rud mar sin. Oh, nach tú, nach raibh tú teann, nach raibh tú teann. Teann, sea, cheeky, teann. Ach ansin delete mé an teachtaireacht mar dúirt mé, ah, no, sin na ró-mhór de bhodar do mo chara bheith fáil na rudaí sin. Ach sin, tar éis tamaillín eile bhí mé, á, b'aoibhinn liom vegan sausage roll agus oat latte. Mar sin, chuir mé teachtaireacht aige agus níor cheap mé, b'fhéidir, bhuel cheap mé nach mbeadh aon rud mar sin ar fáil gar don stáisiún traenach in Áth Luain. Ach ansin, an chéad rud eile, stop an traein ag an bplatform agus bhreathnaigh mé amach is céard a chonaic mé ach mo chara Andrew le dhá chupán caife ina lámh agus mála agus tháinig sé isteach agus bhí na vegan sausage rolls faighte aige, bhí siad an-deas, agus an caife. Agus mé ag caint anois, airím go bhfuil mo ghlór sórt ag éirí níos measa, an dtugann tú faoi deara sin, Fionnán, ó thaobh, b'fhéidir go bhfuil an slaghdán ag tíocht orm anois? Sórt ceochán ab ea, ceochán nó slócht. Á, níl fhios a'm, feicfidh muid cén chaoi a mbeidh tú amárach. Tá súil a'm. Ar aon chaoi, mar sin bhí sé iontach agus sin chuaigh muid go Baile Átha Cliath, Bhí sé chomh plódaithe ansin ag Stáisiún Heuston, chuaigh muid amach, rinne muid iarracht an bus a fháil, ach bhí orainn fanacht go dtí an tríú bus mar an chéad bhus, bhí sé lán, darna bhus, lán, tríú bus ansin, bhí sé fós sách lán ach bhí muid in ann squeezeáil isteach agus bhí muid brúite isteach in aghaidh daoine eile sa chaoi agus bhí mé ag aireachtáil uaim an saol áit nach mbíonn sé chomh, you know? é praeitseach agus plódaithe ach ar aon chaoi. Does am as bhí bhí mise ansin leis an gcailín beag agus Sonny ehm sin an chéad uair as bhí mo chuid tá mo chuid tuismitheoirí i nGaillimh tá tá droch dose orthub, tá siad coinnithe i nGaillimh is tá fós ach ehm tá mé ag ceapadh go bhfuil siad rud beag níos fearr anois ach bhí bhí bhí bhí le laghanta ansin bhí droch dose orthub ach eh sin an chéad uair a bhí mise riamh díreach mé féin agus an Cailín Beag, mar go hiondúil nuair atá Rebecca imithe nó tusa imithe bíonn mo chuid tuismitheoirí anseo freisin, mar tá m'athair ann, tá a fhios a'd, d'fhéadfadh sé D a thógáil, ar ndóigh, le uair an chloig, agus ansin thabharfadh sé sin sórt Uair an chloig dhomsa leis an áit a réiteach, tá 'fhios a'd, bia a réiteach dhe, nó soithí a ghlanadh, tá 'fhios a'd, rudaí mar sin, sort de chamomile, ach an trí lá sin a bheith liom féin, thug mé faoi deara, tá 'fhios a'd, bhí sé sách, bhí mé, bhí mé in ann dó, is chuile rud, ach is freisin rá is a chuir rud beag neirbhíseach sa chaoi, bhuel, tá mise anois liom féin. léi, mar seo, Caithfidh mé a bheith an-chúramach gan a bheith ag déanamh aon rud contúirteach nó gan é nó, nó, bhuel, níl 'fhios a'am, díreach sort. Goil suas ar an díon nó? Sea, goil suas ar an díon agus mo chuid súile dúinte nó, nó, ar dréimirí nó rud. Aní ach, díreach sort bhraith mé so anois, caithfidh mise a bheith cúramach anois, ní féidir liom a bheith sort, níl 'fhios a'am, a bheith díreach, a bheith an-chúramach, goil suas, suas anuas staighre, caithfidh mé, tá 'fhios a'd, bhí mé ag iarraidh a bheith cinnte, bhuel, sea, níl ann ach mé féin, níl ann ach mé féin sa teach léi, mar sea, agus Sonny, mar sea, bhí mé, chan, bhraith mé, chaith mé a bheith an-chúramach, sea, chuaigh mé go an áit sin, an Saucy Cow, is sort bialann an-deas, bialann veganach i mBleá Cliath agus tá sé rud beag cosúil le night club mar bíonn sé sort dorcha ann agus bíonn na soilse sort neon istigh ann is bíonn ceol ard ann ach bhí mé ansin le mo chara agus nuair a bhí mé suite ansin fuair mé físeán uait gon cailín beag, thú féin agus an cailín beag amuigh ag Tobar Éinne agus Sonny. Sea. Agus bhraith sé chomh difríocht gur, bhí muid sa tír céanna ach bhí sé chomh difríocht, bhí tusa amuigh in Inis Oírr agus bhí mé i lár chathair Bhaile Átha Cliath i mbialann nua-aimseartha, bhí sé aisteach an Agus le mire difríocht. daoine agus torann agus chuile rud ach bhí muide anseo sna Flaithis mar a déarfá, ciúnas agus. Bhuel, bhain mé an-taitneamh as an mbia ar aon chaoi, bhí sé an-deas, agus ansin chas mé le cara eile liom, cara eile liom, Molly, agus bhí deoch deas againn i bpub, bhí pub, ní, níl 's agam an raibh mé ag caint faoin, faoin pub seo, bhí sé an-deas, bhí sé cosúil le pub a d'fheicfeá faoin tuath, bhí sé an-simplí agus ní raibh aon sort, cineál, mar a déarfá notions ann agus bhí sé iontach deas. Hartigan's, tá mé ag ceapadh an t-ainm a bhí air nó rud eicínt mar sin. Agus bhí go leor peictiúirí go sort foirne peile níl 'fhios a'am ar pub mór sort GAA a bhí ann nó rud eicínt. Bhí sé go deas, deas ciúin. Raibh peictiúr go foireann peile lenár inniu lá. Bhí sé deas ciúin agus ansin, ach ansin tháinig, grúpa mná isteach, bhíodar rud beag glórach agus bhí gadhar bhí bhailigh bhí duit ina gcló. agus bhí gadhar Mholly aici mar sin chuaigh muid amach ó thuaidh, ó bhuel níl 'fhios a'am cén treo a raibh muid ó thuaidh, sea, agus shuigh muid sa mbeer garden ansin, bhuel sin focal sórt ró-ghalánta b'fhéidir don rud a bhí ann, ní gairdín a bhí ann ach sórt clós beag ach bhí sé sin go deas freisin agus. Ní raibh aon chathaoir ann, an raibh? Ní raibh. Go maith. Agus, ó b'fhéidir go raibh ach d'fhág siad sin go luath ina dhiaidh sin agus bhí muid, sea, agus d'ith, bhí an gadhar ag ithe treat, bhí sé ar nós go raibh muid, nós a bheadh duine ag dul amach le toitín ach bhí an gadhar ag dul amach le Goblach. dentist stick seo Nó le le goblach beag. seo agus ansin d'fhan mé in óstán i Ranelagh agus eh, ní rómhinic anois a bhímse ag fanacht in óstán mar sin bhí sé go deas mar treat ach an obair a bhí mé ag déanamh eh, bhí an lóistín san áireamh mar sin bhí sin go deas agus ansin Dé Domhnaigh bhí mé ag obair ann le lug. Chuaigh mé ar ais ansin Dé. Go hInis Oírr, ab ea? Dé Domhnaigh. Go Gaillimh. Go Gaillimh agus. Bhí sé deireanach. Bhí sé deireanach nach raibh sé caite meán oíche. Sea, agus ansin maidin Dé Luain ar ais go hInis Oírr. Cheap mé go mbeadh an plane ag imeacht, ní raibh. Bhí orm theacht ar an mbád mar bhí faitíos orm ó muna n-imíonn an plane anois. Beidh mé sáinnithe i nGaillimh. Is bhí fhios agam go raibh drochaimsir amárach freisin. Ach ansin, bhí mé leath bealaigh ar an bplane, bhí mé chomh, ar an mbád, bhí mé chomh tuirseach agus bhí an bád sách garbh freisin Bhí agus, sé, bhí sé plobach. bhí sé plobach, sea, bhí sé, ugh. Céard a chiallaíonns plubach? Bhfuil tú ag cur.

Bhí mé leath bealaigh anseo agus fuair mé teachtaireacht ó Fionnán, tá an plane anseo anois agus bhí an plane tar éis landáil anseo ach dá bhfanainn in Aer Árann tamaillín eile bheinnse ar an bplane ach bhí orm a dhul ag an obair ansin mar sin ní raibh deis, ní raibh mé in ann an seans a thógáil. Ach mar a tharla sé bhí sé ceart go leor. Bhí Ach ach. an t-aon rud sa gcéibh nach ea nuair nuair a bhí bhí an taoile bhí Sé sé thóg sé rabharta. tamaillín an gangway a shocrú mar. Yeah bhí bhí rabharta ann. Bhí. Sin an rud is go minic leis an mbád, d'fhéadfadh an lá a bheith sórt, nós arú inné nach ea, d'fhéadfadh sé a bheith sórt, maith go leor, nó gaofar go leor, nó maith go leor, sórt. Ach d'fhéadfadh sé a bheith ceart go leor ar an bhfarraige, b'fhéidir an gabha cabh rabhláil, rud beag plobach, ach sa gcéibh, an áit a bhíonn sé contúirteach. agus bhí, bhí rabharta ann. Tá mé ag ceapadh gur, gur imigh, gur fhág an bád aríst, sin an-sciobtha láithreach 'na dhiaidh sin, mara bhfuil mé ag goil amú, bhuel. Bhí, bhí rabharta ann, agus tá mé ag ceapadh bhí an taoile, bhí, bhí taoile ard fógraithe, tá mé ag ceapadh freisin, uair a' chloig 'na dhiaidh sin nó rud eicínt mar sin. Ach sin an rud is measa, an rabharta sa gcéibh, na maidhmeanna ag teacht aniar thar an gcéibh. Nuair a chaitheann tú siúl ag an mbád agus bíonn maidhmeanna ag dul thar an gcéibh agus d'fhéadfá a bheith fliuch báite ansin. Sea, bhuel, bímse ag coinneáil am uait, coinneáil am. Féach ar an mbealach ar ais ansin, idir Chumaisc agus sa síob, síob an phobail, mar. Ach freisin, nár fhéad duine coinneáil súil amach, mar bímse ar an gcéibh ansin. agus ar barr na céibheanna agus bhí Rebecca ag goil síos ar an gcéibh is tá's a'd tá pointe ann bíonn na maidhmeanna ag teacht aniar, na lonnaí mór, na maidhmeanna ag teacht aniar thar an gcéibh a tinn, thar an t-oileán, tá sort oileán a tinn agus gan teach sort thar a tinn, thairis a tinn ach tá deir deir seo sort coinneáil am. Bhí mé ag coinneáil am, ye, ye, bhí mé ag coinneáil am dhó nó ag coinneáil am dhóib, agus tá mé ag ceapadh breá freisin, tá mé ag ceapadh breá freisin mara bhfuil mé ag goil amú, tá mé ag ceapadh gur féidir é sin a rá. An aireofá coinneáil am? Aireofá. Sin a chuala mise, sin aireofá ráite, Téa Sheáin, mar seo a bhí mé ag coinneáil am dhuit. Tá mé ag breathnú an mbeinn in ann ainm an phub sin a fháil mar thaithin sé liom mar gheall go raibh sé an-bhunúsach ach bhí sé sin go deas mar go minic i mBleá Cliath bíonn na pubannaí aintiúin is bhí mé ag ceann cheana agus bhraith mé chomh as áit mar bhí chuile dhuine eile gléasta bhfuil fhios a'd gléasta an sort galánta sé bhí agus bhí na deochannaí an-daor ach an ceann seo bhí sé nós bhfuil fhios a'd bhí sé an sort bhfuil fhios a'd bhí mé ar mo shuaimhneas ann, B'fhearr liom anois cén t-ainm bhí air, bhí sé go deas. Ach b'fhéidir go mbeidh, go mbeidh fhios ag na héisteoirí cén pub a bhfuil mé ag caint faoi. Mm, b'fhéidir, agus b'fhéidir go mbeadh, b'fhéidir go mbeadh dearbhán nó rud eicínt, nó niamh agus at, mate, mate, mate an Ghaeilge at cup, níl fhios a'am. Bhuel, de ghnáth b'fhearr liomsa café ná pub agus Naoi uair as deich, nó fiú níos mó ná sin, ghabhfainn ag caife. Ní ghabhfainn isteach i bpub, ach thaitin sé liom an áit sin a ndeachaigh muid isteach, deoch amháin ciúin, agus bhí sé gleoite. Ach is de ghnáth is fearr liom dul isteach i caife. Cé fútsa? Tá mé ag ceapadh caife freisin. Ó, caife, cinnte. Sea, bhuel, níl fhios a'm ar dhúirt mé seo cheana ar an bpodcast nó nár dhúirt, ach is cuimhin liomsa cuimhin nuair a bhí Covid ann agus bhí chuile rud dúnta. ar feadh cúpla bliain agus go raibh mé níl fhios a'm b'fhéidir fiche is a haon nó fiche is a dó chuaigh mé amach le deoch agus oíche Dé Sathairn nó rud eicínt bhí an ghair éochaidh bhí bhí sé plódaithe agus bhí chuile dhuine sort i mullach a chéile agus bhí mé ag teach caoineadh ó shin, bhí piúnt a'm, níor, ní, ní fear mór óil mé sort of cúpla beer anyway, bhí deoch piúnt amháin, sin an méid, ach is cuimhin liom, bhí mé a' rá liom féin, bhuel tá sé go deas anois, ach ní airím uaim é seo, so ní, ba chuma sa diabhal liom, dá, dá mbeadh na pubannaí uilig dúnta arís féin, eh, cuma liom, dá, sort, bhí mé ag teacht, ach na cafes, is maith liom Café Nights mar an gcath eile, go háirid i nGaillimh agus má bhíonn muid i Maigh Eo nó nó cá bhfuil fanacht An Leath Cia, ní ní ní bheadh An Leath Cia ann ró mhinic. Ach is maith liom chuile café, is maith liom caife a fháil nó má tá apple tart nó milseog nó rud eicínt ann freisin, is maith liom mar sin, is maith liom an atmosphere a bhíonns ann, sort. Ach. Sea, is Hartigan's an t-ainm atá air agus thaitin sé go mór liom caithfidh mé a rá. Díreach mar go bhfuil sé deas simplí agus ní raibh aon sórt cineál notions ann agus an sign le haghaidh an beer garden ní raibh ann ach bileog A4 a bhí laminated ag an doras agus cad eile a bheadh uait? Déanta ina gcró. Agus lig siad cead don ghadhar goil isteach ann freisin, bhí sin go deas. Á, go maith. Cén sort cineál gadhair a bhí ann, meas tú? Is meascán, tá a fhios agat Harry. Á, Harry. Is meascán idir Jack Russell agus Collie atá ann. Mar sin, níl sé beag ach níl sé mór ach an oiread, tá sé sort. Tá níos mó ná Sonny. Tá sé níos mó ná Sonny, sea. Ní maith le Sonny é. Ní maith le Sonny mórán gadhair eile ar chor ar bith. Ní maith, ní maith. Bhuel, go hiondúil Tá mé ag ceapadh nach maith le gadhair gadhair eile. Tá mé ag ceapadh nach maith. Nach aisteach an rud é sin? Go hiondúil. B'in an t-aon species gur b'fhearr leo species eile seachas a species féin. Bhfuil a fhios agat. Is maith leo daoine. Is maith le gadhair daoine. Sea. Ach níl aon, níl mórán ainmhí eile mar sin. Bhuel, le gadhair ar aon chaoi, tugann, tugann daoine bia go ghadhair. Ní thugann, ní thugann gadhair bia go gadhair eile. Does it ghaoth mar seo, does it? Bheadh dhá dhair troid thar bhia, does it? a dúirt é, dá mbeadh Sonny tinnis agus teolaí teannta ar deoir Sonny is dá mbeadh, dá mbeadh siad ag tinnis le chéile agus dá dúirt é go gcomhlach go Sonny nó go teolaí. ní bheadh siad á roinnt, bheadh siad ag troid, bheadh siad, mharódh siad a chéile thar, thar píosa Rich Tea, rud, rud chomh simplí le Rich Tea, mhar, mharódh siad a chéile thar phíosa Rich Tea ach ehm, mar a. Sea, tá mé díreach breathnú anseo ar na reviews, is aoibhinn liom, níl a fhios agam cén fáth, is aoibhinn liom bheith léamh reviews go áiteachaí, tar éis bheith ann agus eh, ní ró, ró mhinic a d'fhágfainn review anois ach, Bhfuil a fhios agat tá chuile dhuine ag rá faoin áit sin, Hartigan's, oh no nonsense, no frills, bhfuil a fhios agat, sin an chaoi a bhí sé agus Hanch-, ní raibh mé ag súil leis sin i, bhfuil a fhios agat ar Leeson Street, bhfuil a fhios agat lár, díreach, bhfuil a fhios agat, ó dheas go Stephen's Green ansin. Bhí mé ag súil leis sin. Bhí Molly i bhfolach ansin nó ba é ó shoin, nó díreach chuaigh sibh isteach. Molly, sea. Ó sea. Chuaigh muid, bhí muid ag dul thairis agus díreach bhreathnaigh sí isteach le díreach breathnú bhfuil cead ag gadhair agus dúirt siad, oh cinnte agus, sea bhí sé go deas. Bheadh go maith. Agus bhí muid in ann éalú sórt ó turasóirí freisin, ní raibh eh, mórán Raibh mórán turasóirí. strainséirí ann a raibh le cé. Bhuel, bhí an áit plódaithe ach is dóigh daoine ag déanamh siopadóireacht na Nollag an chuid is mó. Bhí go leor daoine ag dul thart le málaí móra agus eh, chuaigh mé féin agus Andrew isteach i Stephen's Green Shopping Cen- Centre agus bhí na siopaí uilig. Tá siad an-bheag, na siopaí ansin. Níl fhios agam an bhfuil caint ar an áit sin a bheith ag dúnadh síos nó Á rud bhfuil? éicint mar. Ó, Bhuel, spota tá na sin, siopaí, tá. tá fhios agat gnáth, tá an Yonn, b'fhéidir go bhfuil na siopaí ró-bheag, ach sin trua é mar is aoibhinn liom an an áit, mar tá siad an-difriúil ó aon shopping centre eile. Sea, tá. Tá fhios agat go leor shopping centres, tá siad an-cosúil lena chéile. tá fhios agat Liffey Valley nó Dundrum, tá fhios agat tá siad sórt

Mar gheall go raibh an oiread daoine ann agus bhí mála mór ar mo dhroim, ní raibh mé ag iarraidh bheith, tá fhios agat An mullach. ag leagan rudaí, sea, Sea, sea, sea, an mullach. agus díreach chuaigh muid amach mar a bhí sé ró-phlódaithe. B'fhéidir dá ngabhfainn isteach lár na seachtaine, tá fhios agat Dé Dé Domhnaigh a bhí ann, mar sin is dóigh go raibh go leor daoine amuigh ag siopadóireacht ach, Á bheadh. ach, sea, an t-aon rud ansin, Tráthnóna Dé Domhnaigh bhí mé críochnaithe leis an obair agus bhí mar rud beag am agam le cur amú roimh dhul abhaile agus bhí mé ag iarraidh díreach suí síos in áit deas ciúin, café deas ciúin agus gan a bheith ag caint le aon duine ach eh ní raibh mé in ann tíocht ar aon café deas. Bhí go leor probably ann ach bhreathnaigh siad ar nós go raibh go leor daoine istigh iontu uilig agus bhí mé ag iarraidh, tá fhios agat i nGaillimh tá an Secret Garden, nó Javas nó rud eicínt ach ní raibh aon rud cosúil leis sin go raibh mé in ann a fheiceáil ach b'fhéidir go bhfuil taighde déanta agam ach ansin chuaigh mé go Cornucopia agus chuaigh mé suas staighre agus is aoibhinn liom Cornucopia tá an bia chomh gleoite is chuile rud ach bhí mé ag iarraidh áit suíochán compordach agus tá díreach gnáthchathaoireacha acu ansin. Bhí mé ag iarraidh b'fhéidir couch nó bean bag nó rud éigin go mbeidh tú in ann díreach suí síos agus mo scíth a ligean ach sea ach b'fhéidir go bhfuil na héisteoirí b'fhéidir go bhfuil fhios agaibh roinnt moltaí don chéad uair eile a bheas mé i mBaile Átha Cliath cén áit a bhfuil café deas ann má tá vegan options acu níos fearr arís. Sea, cinnte. Bhí duine eicínt ar YouTube

á ndíol sa Rolling Donut ar feadh píosa ach tá siad ar ais anois buíochas le Dia ó go maith mar bhuel sin a bhí mé ag iarraidh Dé Domhnaigh ach faoi dár imí ní raibh ann ach na rudaí seacláide agus lemon fágtha ach ah bhí sé fós go deas ar aon chaoi agus bhí mé ag cuimhneamh ort sa fir nuair a bhí mé suite san óstán ag ithe mo donuts Tá bhfuil ceann tá Ferrero Rocher tá nó rud eicínt freisin Tá mé ag ceapadh gurb in an ceann is deise liom féin. ah ní féidir an subh a bhualadh.

caithfidh tú é a dhéanamh san ola, bíonn sé sort deacair. Bíonn go leor ola, níor sama. Agus bíonn sort faitíos orm, tá a fhios agat mar bíonn an ola sort te, caithfidh tú a bheith an-chúramach, tá sé longa. Ó go háirid leis an gcailín beag anois mar bíonn sí ag spraoi thart sa gcisteanach cabhrail agus á fad sort. Sin rud freisin le Yorkshire puddings, is aoibhinn liom Yorkshire puddings ach chun iad a dhéanamh caithfidh tú ola a théamh sa muffin pan agus nuair a bhí mé nuair a bhí mé á dhéanamh faoi Nollaig faoi Nollaig cúpla bliain ó shin i Maigh Eo bhí mé ag rá le chuile dhuine gabhaigí amach as an gcisteanach anois fan amach uaim tá mé ag déanamh na Yorkshire puddings fan amach mar bhí orm an ola a chur isteach sa stán sa tin agus é a théamh agus ansin an batter a chur isteach ar sin agus bhí an-fhaitíos orm go dtitfeadh sé ormsa nó ar Sonaí nó ar dhuine eicínt nó mar sin, caithfidh chuile dhuine imeacht ón gcisteanach nuair atá mé ag déanamh Yorkshire Puddings ach is dóigh go mbeadh an rud céanna i gceist le doughnuts freisin. Sea, bheadh. Is é an cineál rud céanna é i ndáiríre, d'you know go leor ola, go leor teas agus plúr is mar sin, is teastaíonn spás agus, bhuel, sórt, fiú mé féin Ní maith liomsa, ní maith liomsa daoine timpeall orm agus mé sa gcisteanach, cócaireacht, d'you know, airím go bhfuil daoine sa mbealach orm nó sórt, is maith liom a bheith d'you know sa gcisteanach liom féin, ní maith liom aon duine eile a bheith sa gcisteanach. Tá mé ag ceapadh go bhfuil tú sórt bheag mar a chéile, nach bhfuil, ní maith leat. Bhuel, tá an chisteanach s'againne an-bheag, mar sin ní. Bhuel, déarfainn cisteanach ar bith i ndáiríre, sórt, mar fiú i Maigh Eo, tá a fhios agat, nuair a bhíonns mise ag cócaireacht i Maigh Eo, tusa tá an cisneach sa mór a tinneach. Má bhíonn éan is gar dhom ní maith tusa smail liom spás. Ar nó nuair tá tú scian géara tá tú gearr a rudaí tá tú dírí ar tusa baint craiceann na fataí nó gearr na hinniúin nó tusa tá tú tá tú idir ar daoine a bheith timpeall ort tusa tá tú den rud mar sin mar sea. Usa tá chomh rann agamsa agus tá muid cinnte go mbeidh go leor daoine ag aontú liom ach an fan was it an fan a bhíonns ar siúl? Os cionn an hob. Ó, ansin nuair a chuireann tú as é, nuair a chuireann tú as é, bíonn sé, ha, bhíos ag Ná, sea, tá sa. mar d'you know. Níl sa, cuireann sé an-olc orm, eh, an fan sin a bheith ar siúl. Níl a fhios agam cén fáth d'you know an fuaim nuair a ligeann sé. Sea, bhuel, bhuel, sea, go maith go bhfuil sé an-staidhmeáil.